ekene m unu ụmụ chineke share this video this video is for south east governors ndị a gara enugu steeti mbọchị a gaa banụọ sị na ha banụrụ ndị ipob and eh, and eh, the rest of their biafra agitation ama m too well na the only thing that binds these south east governors together ipob o nweghị ihe ọzọ these people are not together the only thing that binds them together is whenever they want to come together and they talk against Mazi Nnamdi Kanu and they condemn their own brothers. That is the only thing that binds them together. But I want them to see this video and receive small sense. Unu fụrụ otu unu niile si nọ na Enugu steeti na-condemn ụmụnne unu before ndị mba ọzọ na-enye ụmụnne unu topic before ndị mba ọzọ ha sị na Igbos are not together Igbos are not united ọ ihe a unu niile na-ezuzu n'Enugu steeti ị hụrụ na the Federal Republic of the Zoo called Nigeria the president dey bold enough say that na an attack against Boko Haram is an attack against the North unu afụ ya up till now they don't believe that Fulani herdsmen are terrorist organization the same Fulani herdsmen nọ n'Ebonyi steeti na-terrorize ndị mmadụ Dave Umahi ji na-eti mkpu mbọsị a na-eti mkpu the people that owns that herdsmen don't want to see them as terrorist organization but you people nọ n'Enugu na-proscribe your own brothers na-disown your own brothers publicly shame on all of you Chineke ga-akpọ unu ọkụ unu niile including that one sị na ọ can president na-anaghị ekwu pịm kemgbe ụwa ọ naghị ekwu pịm ihe ọ nọrọ ịnọ ka onye nsọ holy nweje ọkpụ ọkpọ nkụ ọ nọrọ ka onye nsọ e nye ya ego buba the hottest part of hellfire waits you the hottest part of hellfire ọ na-akpọ gị oke afọ ka gịnị ka a na-akpọ gị the hottest part of hellfire waits you unu niile ị wụ nwa chineke but they are killing people they are killing christians gbachie nkịtị you gbachie nkịtị but last last you want to go to heaven owned by your grandfather chineke ga-akpọ unu niile ọkụ god will shock all of you at the last day unu niile nọ dị busy n'enugwu na-ere ụmụnne unu lee ka ọ na-adị this is the basis of equality ama m na ndị fulani karịrị unu taa do you see the reason why they cannot even condemn their own brothers not even on newspaper they don't have leader now they're not terrorist organization they are just herdsmen and bandits till now they don't believe that they are terrorist organization but ị dị busy nọ n'enugwu ndị na-eme onwe unu na-assemble n'ọchakwa ụmụ nwaanyị dị ime na condemn your own you are disowning them lee nne gị nụnụ you are disowning them when you disown them and when you don't disown them nwanne ọwụ ofu ihe ọ ga ka m jụọ gị those people you are disowning are you not owing their mothers are you not banking their public funds abroad are you not training your children abroad with their money the light kwesịrị n'obodo nwe nke itiri you are disowning them mgbe ị disown ha na mgbe disown ha it is still the same thing because they have already disowned you unu niile wụ governors they have disowned you they are not seeing you people as their leader that is the reason why somebody ga-eji nọrọ somewhere in the world nobody knows even the country he is yet he gets sit at home everybody obey ewu na ọkụkọ mee ya obey that is who they are that is they believe that this man is their leader not you people ihe niile unu na-eme wụ force subjugation ka a tụọ unu ụjọ eh, you know you people control the media maka na unu ji ego forcefully everybody will obey ihe niile force you must obey by force you must obey by force at the heart of every Igbo person every Igbo blood they know who their leader is ọ maazị Nnamdi Kanu na-agba ya draw

so what is the essence of disowning now okay ugbu disown ha kịta now ọ ga-eme ga shut down expensive hospital ị rụrụ the free medical center ị rụrụ will shut it down ọ ga-eme gị napụ ha ọkụ i nyere ha so far I don't understand ọ ga-eme ụzọ ọma niile ị rụrụ ga blọkụọ ya if at all na o nwere nke ị rụrụ mgbe ị lọvụrụ na mgbe ị hetiri the same thing people should stop disgracing yourselves unu niile wụ okenye I expect you people to know better. I expect you people to know better. Up to now, unu mere allow greed, envy, jealousy, jide unu na-asụ unu ka akpụ unu zukwaanụ ike zukwaanụ ike hmm? apart from senator Enyinnaya Abaribe ihe niile ahụ juru n'Enugu pregnant women a na-akwacha ka ndị nwere miscarriage o nweghị nke wụ mmadụ unu niile the only thing that binds you people together wụ IPOB shame on you people unu ga-anọ together proscribe or ban or disown ipob but unu agaghị anọ together wepụta one person ga-awụ the president of nigeria ị hụrụ ebe unu si daa ya ihere megbuokwa unu unu na-eshi agwa unu na-eshi ishi ihere megbuokwa unu you people can come together proscribe your brothers but come together bring out one person as a presidential candidate you people cannot do that onye ọbụla na-achọ na ọ bụ ya ipob is the only thing that binds people together shame on all of you Peter Obi Anambra steeti Moghalu the same place Peter Obi na-adọ for vice president Moghalu na-adọ president why can't those two brothers come together and bring out one person typical example ihere megbu okwu unu niile ndị ara black people karata unu na-eshi ishi you people stinks uh, you people are now together in Enugu 2023 ruo now from somebody from Abia State ga na-achọ president somebody from Enugu ga na-achọ president somebody from Ebonyi ga na-achọ president but you people are together the only time you people come together when it comes to IPOB matter unu abịazie together prescribe oh. but when it comes to bring out one person that will be the president of that zoo unu niile abazie to your tent chọwazi onye ọ ga-awụzi ọ my party member ọ my party member ihere megbuokwa unu niile ala igbo ga-asụ unu ọdụ ma unu ma ụmụ ụmụ unu hmm? ị hụrụ unu niile na-ekwugharị ka ndị e riri eri na-ejidere ụmụnne unu na-ata ha afụfụ because of power and politics ndị mbụ na ndị egede ndị ochie igbo ga-asụrụ unu ọdụ sụ unu ọdụ sụ ụmụ ụmụ unu ọdụ ndị ara ị na-edisown ha your fellow men cannot come out publicly disown their own brothers that is the basis of your quality ihere a na-eme unu agwa unu na-eshi ishi their brothers are busy killing people in southern kaduna killing people in niger state killing people in borno killing some soldiers in borno as well but they cannot come out and call them terrorist organization they will never kama ha anwụnwụ ha enweghị ike ikwu ya ha gasị they are just bandits but the busy now one more mother that you are disowning your people i don't understand if any of you dies today that they couldn't get water that now if igbos truly love you people or they have disowned people long ago ọwụ ihe pụtara ruo ịmanụ na azụgonu media na whatever you tell them is what they will say hebrew the media na-akpagharị eh, they disown this person they disown that person unu wụ leader unu wụ leader somebody tige sit at home everybody eme ya obey o nwere ihe ọ kụziri unu unu enweghị ground the only place unu nwere ground bụ na media na newspaper ebe unu nwere ground as long as Igbo land is concerned unu enweghị ground that is the simple truth you people should stop disgracing yourselves baanụ n'ụlọ ga zuonụ ike unu enweghị ground n'ala Igbo do you understand every Igbo person knows who they are who knows who they love and who they believe to be their leader ọ wụghị force unu na-eji egbe na egbe na mgbọ maazị Nnamdi Kanu is not paying anybody he is not assembling anybody enye ha akpa rice na na Indomie kee ha ego come and vote for me come and subscribe to me no people gave him pure love anaghị ahụ ya anya o nweghị onye ma ebe ọ nọ but they gave him pure love that is the leader so ọ bụrụ ọ na-ewe unu iwe ya wee unu niile ya ọsụkọsụ ya sụgbuo unu niile ndị oshi you, you are disowning your brothers yeah, they, they are this they are that those same brothers you are disowning i feel na ha lọvụrụ gị abi like you seriously believe na ha lọvụrụ gị ndị ji mma ha na mpa ha ụgwọ for close to eight months i feel na ha lọvụrụ gị ndị ji ego e ji arụ ụzọ ha ga na-agba were ya bank ya abroad na-akụ ya na-akụ ya na hotels na abroad i feel na ha lọvụrụ gị ndị kwesịrị itiri ọkụ tire mmiri o nwe nke e mere i feel na ha lọvụrụ gị abi you seriously believe na ha lọvụrụ gị ị hụrụ wa ee unu mewecha unu nọ na power but n'ụwa mark this video somewhere mark this word somewhere n'ụwa ndị mbụ na ndị egede ndị ochie igbo ga-asụrụrụ m unu ọdụ because ihe unu na-ezuzu na ọ wụ m unu ga-ebuli ya at last ọ wụ m unu ga-ebuli ya last last unu unu unu unu unu na-edisown na-edisown ụmụ okorobịa disown na igbu unu di ya ndị ara ndị mbụ ndị mbụ unu nwụkwa ka e disownkwu unu n'ala mmụọ ndị iberibe ndị ochie igbo disownkwu unu ala igbo nna azụkwụ disownkwu unu ndị iberibe mmụọ we are disowning them ndị ara Thank you so much for watching that particular video. Please feel free to let me know what you think about this video in the comment section below. Like this video and share this video. Subscribe if you haven't and I will see you all in my next video. Bye.